ụmụnne m biko bịalụ ka ulu lụta alụrụ m ji wee lọchaa la aha iri abụọ nya wụ 20 years ma amụtara m nwa ebe nje ka nje kute nwa oge ha kunyere m nwa wee mesịa nwa adopt wee fụ wee laa m wee mechazịa wee fụ na nwa ahụ ha kunyere m arụ adịsịrị nwa ahụ nwa ahụ abụrụ na ofu oke ọ na-etopụta ofu anya ya dị emepe ofu anya ya bụrụ isi uche ya adịchara wee lekwenụ wee sị mana ọ bụkwanụ ha gwakwa m na nwa nwere dị otu a and ndị kpọnyere m nwa amụọna ụmụ atọ wee mụọ nke anọ wee sị ka ha kpọnye m nwa ma amaghị m na nwa dịkwanụ otu a wee zụbakwa nwa ka m na-azụ nwa nwa m kuru nwa nwaanyị wee chineke nna wee nye m aka m wee mụrụ nwa mụ mụọ nwa nke m nke m awụ nwoke everyday ọ kwalụ mgbe niile ji m elechiri ihe mmarụ ka m kutere nwa nte m ji ekpakụrụkuhu ahụ lụọ ha ọbara Ji m ụlọkwa mụ la ji m ụkpa anyị jikwabi ego kute nwa ahụ dị utolo awụla anyị egeghele ka ndụkwa male ga wee je kute ji m ji m atụkwe la-achọ ka ụmụ ụwa lụ ama m ihe m ma-eme ofu anya adịghị nwa nwa amachaghị ihe ka niile m ejela akpọ m nwa nwajo mụla ji m soro ọ chị m lọrọ ibe ọjọ ka ya lọrọ ibe ọjọ nla achịchị ọ m kpọrọ nwa la jee kpọhuo chụọ m kpọdekwe nchi ihe m ma-eme doo ụmụnne m ọnya ka m ji chị ka m gbaa mata ka ulu bịa tụọrọ m arọ hmm. ụmụnne m doo onye nwere ihe o nwere ịgwa nwaanyị a nya chị la comment section mana mụwara onwe m ka m kwuo nke m ada akụ ada mma ada na-ekwu eziokwu ada ada na ị mara mma isi na isi na ị maruru n'obi gị o ada ada mara mma ada ada maka e ada adị m mma nwanne m ekwesịrị m ịbọrọ ụwa akala i kuru nwa nwaanyị ahụ i kutere kuhuo nwa nwoke ahụ ị mụrụ nwere ike ịnwụ maka na obu i ji i ji elekọta nwa ahụ obu a ka chineke njiwe onye nwa ị nwalakwa anwa kpọhuo nwa ha kude nwa ahụ nyebere nwa ahụ aka chineke kala enyekwa ụmụ ndị ọjọ ka o nyere nwoke ọ kala enye nwaanyị mana ọnya ka e ji achị i gebe ihe gee ka ọ dụ mma ọ bụrụ la ị gara la ezigbo ụlọ ọgwụ elelecha nwa la lelee ihe niile before eko iwe eko ihokwala ọbịa nke ndị ụla mana chineke ikugwo ikutegwo imegwo dị mistake taba ahụhụ ashịkwa m ka m gwakwa jiw gwa jiw shị la m shị adaka adamma ka ị wetara ihe adaka adamma ọ shị la i kuhuo nwa a lee atakwa ahụhụ na nke nwoke a ulu nku laalakwa o nwere ihe m ji wee kwuo okwu a ofu nwanyị lụrụ ji mụta nwa nwa ahụ o ku l'aka ruo 5 months ya dị ime ọjọ ya bịakwute shị m ka m nye ndụmọdụ m shị mụkwa nwa la ji chụfe shị no na ya chọkwa ka nke nwoke la amụrụ taa ahụhụ ya dola enye nsogbu nwata nwaanyị wee gaa mee nwa nta wee jee wofu nwa o wofu nwa one week o wofuru nwa nke nta o ku l'aka yaba ahụ three months nke ahụ yara ahụ nke nwụọ ya agbawa ejikwa m na-agwa ụta nwoke ji la nwunye la eburu ụta nke nwaanyị lara nke nwoke lụrụ nwaanyị ọjọ nke nwaanyị gaa ji ọjọ nji ihe ị mụtara la akụkọ la ọ nya ka m ji shị ka m kọsara onye nwetara akụkọ a gee nchị geruo vidiyo la n'isi tụsaalụ vidiyo la ka unu wee ghọta na ihe dụ omimi dụkwa la ụwa